wonder shall never end so okongwu dibia gara na mmiri akpọga nne ya mami wata ka ọwụ nne mmiri ya ka ọ ga-ebuso chizi agha ịta ya afụfụ n'ihi na chizi nọ na-eplay ndị mmadụ maradona c ronaldo messi na their page ndị ọ na-handle their page nke skibo pụta na-eti mkpu ya na-ebe akwa ya okongwu dibia enye eh, enye chizi a particular time ka o return all the page or na ya aga n'iru mọmị ya under to go and petition him the under to go and gbaala ya akwụkwọ ka the mmụọ mmiri ka mmụọ mmiri ya chụwa chizi okongwu dibia say ma tell you something ọ bụrụ na ọ na mmiri a ee eh, bụ ebe mọmị gị ahụ bi nne mmiri gị a bi nwanne nne mmiri gị ahụ dị dirty ọ bụrụ na nne mmiri gị na mmiri ị gara ịchụ aja ahụ ka ị gara ime mkpesa a mmiri adị dirty otu a nne mmiri gị ahụ dị dirty n'ihi na mmiri ebe o bi dịkwa dirty ọwa onye dirty ka ọ bụ ee eh. okongwu dibịa ọ bụrụ na nne mmiri gị a ke ị sị na ọ bụ mọmị gị a nwere paracetamol o nwere na o nwere ike dịka ike paracetamol ọ dịka ke naijiria o ị gaghị atụ ụjọ aya ya na ndụ mgbe aya ya na ndụ agaghị ya gị mmụọ na ihe ndị ọzọ ị ga-emedu ụmụ jirimanje a ị mere until ị ga-ayọ ayịyọ wee ma ị bịa kpọọ oku onyeeze jizọs bịa kọkwa na e mere gị e nyere gị poison mọmị gị a ga-ekwe ka ihe ndị a niile rute gị as nwa mmiri ị wụ na ị sị na onye pịa aka na akpa amụ gị ị sịrị ọ ga-afụ gị ụfụ ị na-atọ gị ụtọ onye na-atọ gị ụfụ okongwu dibịa you people cannot stop to amaze us but wait o oh, okongwu dibia ị sị na ị bụ nwa mmiri at least mgbe ị gara ime ihe a ị ga-amakpu n'ime mmiri na gaa n'ime ala mmiri gaa ebe a gị na mọmị ga-atarịta ụka ee eh? as nwa mmiri ị wụ ị kwesịrị as you reach there na you dive into the river abi into the ocean abi into the ime mmiri lakpuo there gị na your mọmị atarịta ụka ya ahụ mọmị gị ka ifegere nzu izo na-efe your mọmị ee eh? izo na-efe ya ọ dị ime ka ị na-efere ya nzu okongwu dibịa nna onweghị ihe m hụrụ na klaasị ndị 1 o onweghị m na klaasị ndị 1 ọ bụrụ na mọmi gị sef nwere ike eleghị iji na-agbagharị ihe ndị a niile na-agbagharị ma mgbe ịchọ ka eh, ịchọ ka ahịa na ndobu gị moto at least ị gara ahịa mọmi ga-agwa ya okwu ya gaa ya ga torment ahịa na ndị ahịa na dị nwe ike bigi korokoro bigi ji arịji eke ka gmc ahụ ị ga-ala ekwego ọlị otu agbata eke ewe eh? so nne mmiri gị nwere ike ịga ọstrelia ebe chizi inu ga torment ahịa but o nweghị ike ime something na ka ahịa ala dị ahịa ala dị nwe ike kulo daa ala eh onye a hụrụ ka a ghọrọkwara na onye mmiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri asị ka m gwa gị ee eh, anyị amachala ahụ ke eshi n'otele ma ke eshi n'ọnụ ee eh? o nweghị ike paracetamol in fact asị ka m gwa gị asị ka m gwa gị very soon very soon nke unu gba ha so n'ụwa ụmụ mmiri ee eh? a ga-ebite nye unu ọzọ ị hụrụ taa mata ya si ji achụ ya ndị ụka ka a ga-esi achụ ọkọ ihe ọbụla sị ha nwa mmiri eze nwanyị n'ihi na ebe ahụ ebe ka unu ịghọtago this place this earth is not your place unu kwesịrị na-anọ na mmiri eme ihe ọbụla unu na-eme so okongwu dibịa na equal to equal to nothing ọ bụrụ na nne mmiri gị ahụ nwere ike ị kwesịrị na-agbarị ihe ndị na-agbarị na-achọ ebe ebe ị ga-agara ke akwa ọkụkọ tiwara akị ga ebe ahụ ga gbawa ha vidio ka ị nwee ike na-enweta views naanị nne mmiri gị kwesịrị inye gị views na-awa ego views na-awa ego ihe niile awa ego ịdọba isi onwe gị na-adọga isi chizi na ọstrelia enwetaghị onwe ya ị gala mmiri nwanne ka ọ content ka ị chọga here o abeg make una watch the rest of make una share this video abeg oke mmiri na-eri oke aja ajakwọ m nwa gị abịa nwa gị abịa nwa gị abịa ụbọsị akara aka erugo anyị abịago ka anyị mee ife anyị eze nwanyị achara ugo ọma ụma asa ahụ wee sị nekwanụ nzu na ọ kwa nzu ka m ji bịa ee ana m unu nzu na eke naa m unu nzu n'oye naa m unu nzu n'afọ ee na ife anyị bịa ime taa bụkwa ka ọ dị mma abịakwa nri ee nekwanụ edo na doolu nwoke doolu nwaanyị ịmụ ọjị eze nwaanyị a sịkwa m na ife m ji n'aka bụ ọjị na a sị na mgbe ọbụna nwata ji ọjị na ọ ikpe ka o ji wee bịa ee m wee sị na before anything m sị ka m bidogodu na this boy a a na-akpọ Chizzy maka ọ taa bụ ụbọsị m nye ya anụbeghị m na o megwo ife anyị kwu wee sị na m na-agọrọ ya ọfọ ogologo ndụ na arụ isi ike ee na ọnwụ ike ama mfụ ya ọnwụ egbe ama mfụ ya na ọnwụ accident ama mfụ ya na ọ ga-adị ka echi maka na echi ada agwụ agwụ wee sị na Chizzy ama nwụ na ife ike ama mmenata ya na ndụ ya ga-adị mana ife m chọ bụ ka unu jetalụ m this boy afụ achọrọ m ka ọ dị ndụ wee takpọkasịa ọ ga-atagide afụfụ tagide afụfụ till na o welu page ndị mmadụ o jigasị nye fa because ọ dị n'akwụkwọ nsọ ọ sị na akwụkwọ nsọ even the Bible kwu sị na onye ọbụla na-emechi ebe nwanne ya si eri na onye ahụ wụ amosu so amosu adịghị mma igbu egbu kama fa dị ndụ na-ata afụfụ wee sị na ọ ga-anwụkwọ na ọ ga-adị ndụ na m abịarọ ebe a ka m kpe ka m kpegbuo na m bịa ka m kpe nye ya ndụ ka unu nye ya ndụ nye ya afụfụ na ọ ga-atagide afụfụ atagide afụfụ till na o chia were onye nwe page welu page ndị mmadụ na property niile ndị mmadụ o ji nyekwa fa wee sị na onye o jikwa page ya maski bofa na ndị m ma ma ndị m amarọ wee sị na ọfọ ka m ji jide ọjị